moni ndine Jackie nde nkhani zaketu eh? koma tantitenge chakumwa chi yes nkhani yake ndi ya ku south africa anthu ambiri mukuiziwa munayimva nkhani ya jocelyn smith ku south africa ku western cape jocelyn smith amakhala ndi mayi ake kelly smith pa 19 february 2024 kelly smith anayimba foni ku sukulu kwa mwana jocelyn kuwauza akusukulu kunayo kuti mwana wadwala sakubwera ku sukulu nde mwana anakhala pa khomo ati anamusiya ndi chibwenzi chawo cha amayiwo bambo dzina lake jacquen Anamusiya mwana uja akutiwo anapita kukagwira ntchito kukagwira maganyu. Anabwerera kuchoka ku maganyuko madzulo ati anapeza kuti Jocelyn kulibe. Anafunsa achibweziwo, Jocelyn ali kuti? Achibwezi ananena kuti sindikuziwa. Amasewera, sindiziwa zoti walowera kuti. Mpamene anayamba kumuyang'anayang'ana mwana osamtani, osampeza. Anamuyang'anayang'ana osampeza kenako anayimba foni ku polisi. Apolisi analowerera kuyamba kusakasaka mwana ali kuti. Nde nkhani ija inakula kwambiri msanga kuti eyi mwana wasowa. Apolisi, community mpakana anthu kuyamba kulozana zala kuti ayi mwina ndi aneba awa kapena ndi aneba awa kapena atani. Anthu kukhala njenjenje kumaopa kuwasiya ana awo kuti olo atuluke akasewere chifukwa choti nkhani imeneyo kuti mwana watani chamchitikira nchani walowera kuti. kunali madroni kunali ma police dog kunali community inabwera pamodzi kusakasaka kuti mwana walowera kuti koma mwana sazapezeka 3 weeks akusakasaka anthu anali okwiya kuti mwana ali kuti amayiwo ndi amu- achibwezi awowo anthu onse anali pagulu potani pothandiza nawo kusaka kenako kunazamveka kuti papezeka mpeni wa magazi ndi malaya amagazi mnyumba mwawo mwa, mwa Jocelyn anthu nkumatutumuka kuti aa ah, ah, zikupezeka bwanji mnyumba koma Jocelyn sanapezeke pena paliponse kenako zinamveka zoti apolisi apeza chani ma suspect amene akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi ma suspect amene akukaoneka kuti agwidwa kukhala uh, Jacquen uja chibwezi cha mai ake a Jocelyn mzake wa chibweziyo mzibambo wina kukhalanso mzimayi wina wachilendo kenako anthu kututumuka kupeza kuti suspect wina kukhala Kelly Smith mayi ake amwana kuti ah, zikutheka bwanji kuti mayi ake amwana ali mgulu lotani lokayikiridwa kuti akudziwapo kanthu mpamene ndi nkhani imayamba kuvumbuluka pang'ono pang'ono kuti chomwe chachitikira mwana ndi chani nde nkhani inapita ku khoti anthu folo wa amakayikiridwa kuti achita kidnap mwana kaya amugulisa kaya atani chenicheni sichimadziwika nde mayi uyuyu wa namba 4 nzawo wa kelly smith yo anapezeka kuti ku khoti anakasintha anatembenuka nkukhala state witness kapena nena kuti mboni ya boma kunena kuti ndizoonadi panachitikadi chiwembu chiwembu chake mwana anagulisidwa amayi ake anakhala akufuna kugulisa mwana kwa nthawi yayitali in fact amafuna kugulisa ana awo onse mtengo wake unali 20000 rands pa mwana aliyense amene anali naye koma amati zikavutisitsa akapanda kupeza oguli- ogula amene azaathuza kuwagulitsa anawo 250 rands nde anali akusakasaka otani ogula olo chibwezi chawocho chimaziwa ati sinali nkhani yobisa amakonda kuyankhulayankhula anayamba kukamba zimenezozo mu 2023 zomati afuna kugulisa an- mwana ana afuna kugulisa ana pa nthawiyo mayiyu anali akugwiritsa ntchito chamba kwambiri amasuta chamba anali owonda kwambiri mmene amaonekera mu nthawi imeneyoyo anali anthu oti ovutika ndithu koma zinali zodabwisa kuti munthu ati afuna kugulisa mwana nde mboni ina inabwera ku khoti inali aphunzitsi ake a jocelyn tsiku limene linamveka kunena kuti mwana wasowa akuti iwo anali pa filling station ali mgalimoto anangodabwa chitseko chatsegulidwa walowa amayi ake a jocelyn akunena kuti a jocelyn watengedwa amutengawo ndi sing'anga panopo ali kale mu shipi ali pa ulendo wopita ku west africa atanangoyankhula choncho nkunyamuka kutuluka kumatani kumapita sanafotokozeso china chilichonse umboni umene unakanidwa mkhoti amayiwo zonsezo amakana a kelly smith iwo kunena kuti iwo sakuziziwa iwo sanapangepo china chilichonse cholakwa koma nkhani inali yayikulu kwambiri kuyambira chaka chatha 2024 mpaka chaka chino ili mkhoti akukamba anthu akupereka maumboni anthu ake e, nzake wa chibwezi chawocho nzake wa jakizi amazengedwa nawo mlandu kuti nayenso anali gulu limenelolo kupezeka kuti mukhoti akamufunsa zoyankha zake zosadziwika bwino sakusonyeza chisoni akumadandaula pamenepo kunena kuti apolisi sakumuchita treat mwa ulemu iyayi afuna azichitidwa treat mwa ulemu pamene anthu akudandaula mwana wasowa moyo wa mwana nde kesi imapitirirabe zinali zinthu zoti zovuta kumvetsa ndi zinthu zovuta kumvetsa kuti psychologically mayiyu wangolimba mtima wakhala du sakufotokoza china chilichonse nde anthu amati "Ah, munthu yakuti akudziwa kumene mwana ali malingana ndi nzakeyo mzimayi amene anakafotokoza anapereka umboni anamutembenukira nzakeyo anena kuti ndizoonadi ineyi ndimadziwa kuti munthu yakuti afuna kugulitsa mwana ndipo anapeza sing'anga amene anamgula mwanayo sing'anga anamkonda mwanayo chifukwa anali wachikaladi komanso maso ake an- kala ya maso ake inali anali maso a hazel nde amafuna maso akeyo akuti chifukwa chonena kuti kaya afuna kupangira mankhwala kupangira matsenga ngati zimachita ku ku west africa maritual maritual nzomwe anadani nzomwe anamufunira mwanayo kuti uyu ndi mgula ndipo anamuguladi pa mtengo wa 20000 rands malingana ndi umboni umene anapereka mnzake wa Kelly Smith. Iye akuti amadziwa nawo ndipo anamugayira nawo ndalama. Ndalamazo anthu anagawana. Olo tsiku lomwe anatengedwalo akuti ndithu anali pompo anamuona ndithu panabwera galimoto munthu anabwera amayiwo anathandizira kumuyika mwana mgalimoto basi mwana kumatani kumapita osadziwa kunena kuti kaya akupita kuti akumutengawo ndi ndani kuti nkhani yake ndiyochititsa mantha yozizwitsa kuti kholo mwana wobala wekha ungalimbe mtima kumpanga mwana chiwembu choopsa ngati chimenecho kuti kholo la munthu kumagona tulo nkumadya kukhuta kumwera madzi kumadziwa kunena kuti wampanga mwana wako chiwembu ngati chimenecho chifukwa choti ufuna ndalama nde akhala ali mprison akhala akuzengedwa mlandu nde mlandu wakewo kupezeka kuti olo kuwafunsa olo kuti anthu sakuulula olo pang'ono kuti kaya mwanayo anapita kuti kaya sing'anga wake ndi ndani sakunena zinachitika sakufotokoza ayi ndiye chimene chikumvetsa chisoni ndipo chikuwawitsa nkhaniyi chonena kuti sakunena anamtenga mwanayo ndi ndani kuti mwina anthu akafufuze kuti mwana ali kuti ayi palibe chomwe chatani chaululikapo amayiwo a kelly smithiwo apezeka kuti ku prisoniko akuoneka kuti kwawayanja kwabasi chifukwa anali owonda kwambiri asanapite koma apapa mmene akhala nthawi yayitali akuzengedwa mulandu nkumakadikirira ku prison akukachita thanzi kwabasi nde basi apezeka kuti milandu yapitirira mpakana awagamula apezeka kunena kuti awapeza olakwa onse anthu atatu wafoloyo nanga sanathandizira kupereka umboni ndi amene anathandiza kwambiri kuti anthu atani anthu amangidwe apezeke olakwa nde iyeyu analandira immunity kuti sizikumukhudza ngakhale nayenso anali ndi nthawi yoti akanatha kudziwitsa apolisi kuti palitu plan ya chiwembu apa afuna amgulitse mwana kuti angowalanda ana onsewo asakhale nawonso pafupi chifukwa ndi anthu oopsa amene akupanga plan imeneyi ayi anazilekerera mpaka mwana kulibe sizikudziwika kaya ali moyo kaya sali moyo kaya ali kutani palibe amene akudziwa koma anthuwa apezeka kulakwa alandira sentensi chigamulo choti akhala nthawi yaitali bwanji ku ndende pa 29 may 2025 nkhani yoyipa kwambiri kuganizira kuti kholo lingapange ana ake mwana wake yemwe zimenezo mtundu wawo